Tá an aimsir go deas inniu. Tá an chéad comhartha faighte againn go bhfuil an samhradh thart. Bhí sé dianbhrothallach go dtí an Domhnach nuair a bhris an aimsir agus nuair a d'éirigh muid inné bhí an teas íslithe go suntasach agus is féidir an fómhar a bhrath ar an aer anois. Tá an ghrian ag taitneamh agus ní dhéanfaidh mé clamhsán faoi. Scéalta nuachta an lae. Ní bheidh mé ag á léamh rófhada inniu, ní mór dhom a bheith ar an mbóthar ar ball, ach, Is é an tSiria agus an Rúis scéal mór, dara scéal mór idirnáisiúnta an lae, is cosúil, cé go bhfuil a fhios ag na tíortha Iartharacha le tamall, go bhfuil an Rúis ag tabhairt lámh chúnta do Bhashar al-Assad sa tSiria, is beag a dúradh faoi go dtí le déanaí, ach tá na meáin san Iarthar ag bogadh ar an gceist seo anois. Braitheann rialtais an Iarthair go bhfuil na gníomhartha go bhfuil gníomhartha na Rúise sa Mheánoirthear bainteach le leis an Rúis le iad a bheith ag lorg greim coise míleatach sa cheantar. Tá an Rúis ag tabhairt cúnamh míleata do rialtas Assad agus iad in ainm is a bheith ag gníomhú in aghaidh ISIS ach tá domhan an iarthair ag breathnú ar seo mar iarracht ag an Rúis seilbh a ghlacadh bhuel b'fhéidir nach seilbh a ghlacadh ach láithreacht a chruthú sa Mheánmhuir. Tá loingeas de shaghas eicínt acu ag seoladh as

ainm na háite, ach tá an Pentagon go háirithe ag tabhairt le fios gur comhartha é teacht na n-arm seo, ina measc tancannaí, gunnaí, scairdeitleáin agus eile, go bhfuil an Rúis uimhir a haon ag tabhairt cabhair dáiríre do rialtas Assad ach freisin go bhfuil siad ag neadú isteach san áit sin agus ag feistiú imleacán míleata dóibh féin in iarthuaisceart na tíre. Tá cósta ag an tSiria sa Mheánmhuir agus níor dearnadh mórán caint faoi na bailte ar an gcósta sin ach tá luach iontu don Rúis agus feiceann an Rúis iad sin mar an greim coise sin a raibh mé ag caint faoi níos túisce. isteach sa Mheánmhuir. Feictear freisin go bhfuil an Rúis ag forbairt bunáit aeir ó dheas ó Latakia

thosaigh ar a leithéid agus is léir go bhfuil an Rúis á úsáid mar sin mar áit bhailithe d'ionsaithe aeir ar naimhde rialtas Assad ach cá bhfios céard eile. Tá carnadh carnadh arm ar siúl ag an Rúis sa cheantar sin faoi láthair agus breathnaítear air mar ghéarú ar an ngéarchéim sa cheantar. Ach más ea, caithfear a admháil go bhfuil na tíortha Iartharacha ag tabhairt arm do na ceannaircigh atá ag troid in aghaidh Assad agus atá in ainm is a bheith ag troid in aghaidh Isis freisin. Mar sin, níl sa teacht seo go Latakia Ach ladar eile atá á chaitheamh isteach sa scéal. Scéal idirnáisiúnta eile as an gceantar céanna, a bhaineann sé le ionsaí helicopter ar thurasóirí san Éigipt. Bhí conbhua de charranna móra ag tiomáint tríd an ngaineamhlach bán, saghas tírdhreach diamhair sa cheantar sin lán le séadchomharthaí agus rudaí ar fiú iad a fheiceáil. Bhí tionlacan póilíní acu agus ba chosúil, dar leo, go raibh tionlacan airm acu ó heileacaptar a bhí ag dordán amach ar íor na spéire uathu. ach stopadar, ba chosúil go raibh duine de na turasóirí ag iarraidh bia mar gheall ar dhiaibéiteas agus ba ag an am sin a scaoil an helicopter. ag marú ar a laghad dáréag, beirt Mheicsiceach ina measc, agus ag gortú an phóilín freisin agus naonúr eile. Ba léir gur úsáideadh meaisínghunnaí orthu, maraíodh cuid acu agus iad ag rith ón ionsaí. agus tá uafás, mar a thuigfí anois, ar Rialtas Mheicsiceo agus na rialtais eile atá bainteach leis seo, agus ceisteanna géara á gcur faoi inniúlacht fórsaí slándála na hÉigipte agus an féidir leo cara, deighilt a dhéanamh, idirdhealú a dhéanamh idir, idir cairde agus námhaid. Scéal Eorpach? Bhuel, níl ach scéal Eorpach amháin ag rith faoi láthair agus sin é na hinimircigh atá ag teacht as an tSiria agus as áiteanna eile nach é. Tá tíortha eile tar éis sampla na Gearmáine a leanacht agus srianta teorann a leagan síos agus má leantar ar aghaidh leis seo, déarfainn go mbeidh deireadh le Schengen, buille mhór don Aontas Eorpach. Idir an dá linn, tháinig airí gnóthaí baile na hEorpa le chéile sa Bhruiséil chun an cheist seo a phlé agus ba é ba sprioc dóibh ná plean measartha, plean cuíosach éifeachtach chun déileáil leis na himircigh, na hinimircigh, go háirithe cé a dhéileálfadh leo agus conas. Thoiligh siad plean éigin faoi dheireadh, ach más ea, ba phlean an-leamh go deo é, ag tabhairt faoin fhadhb inimirce agus ag impí ar na tíortha fóirithint ar na hinimircigh ach gan iachall a chur ar éinne rud a dhéanamh, sé sin, is ar bhonn saorálach céad faoin gcéad atá an comhaontú seo. Ba chruinniú cantalach go leor é, ba chosúil, agus de réir mar a lean sé isteach san oíche, ba lú an dóchúlacht go dtacódh na hAirí seo le plean Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin, a chuirfeadh iachall ar thíortha lóistín a thabhairt do chéad mhíle, céad fiche míle inimirceach. Ar ndóigh, tá an tAontas Eorpach ag iarraidh teacht le chéile go toilteanach seachas go. go héigeantach agus níl éinne ag iarraidh iachall a chur ar éinne eile cloí le rialacha, go háirithe cás ar chás. Mar sin, feicfidh muid céard a thiocfas as ach is cosúil nár éirigh go rómhaith leis an gcruinniú sin. Gné-alt Meiriceánach, baineann sé le fear darb ainm Jeffrey Farrow. Ní hamháin gur brústocaí é, ach is státseirbhíseach é freisin, agus is annamh a tharlaíonn sin, agus tá fáth gura annamh go dtarlaíonn sin. Má tá tú ag obair don rialtas, is ceadaithe go bhfuil do leasa ag teacht salach ar a chéile, mar atá cinnte leis an mBille seo. Tá sé ag tuilleamh 100,000 dollar sa bhliain mar stiúrthóir feidhmeannach ar áisínteacht feidearálach darb ainm an Coimisiún um Caomhnú Oidhreacht Mheiriceá Thar Lear. Ní raibh fhios agam go raibh a leithéid ann, mar sé. Ach má tá sé ag tuilleamh 100,000 dollar ón rialtas, Tá sé ag fáil seacht gcéad caoga míle ó ghrúpaí stocaireachta freisin. Cheana féin bhí Puerto Rico agus Poblacht Phalau mar chliaintí acu. De ghnáth tugtar Úsáidtear an téarma 'doras imrothlach' ar an méid seo. Oibríonn tú don rialtas agus chomh luath agus a éiríonn tú as agus a théann tú tríd an doras imrothlach seo, faigheann tú post sa réimse príobháideach. Ach, mar a deirtear anseo, ní gá don doras sin imrothlú in aon chor. Tá mo dhuine cheana féin istigh sa bhfoirgneamh agus ag stocaireacht thar ceann na na gcliaintí seo cheana. Agus níl a fhios agam céard is eh céard is ceann scríbe, céard is sprioc an ailt seo ach amháin go dtaispeánann sé cé chomh mór as cuimse is atá domhan oifigí státseirbhíseach Mheiriceá agus gur ceart é a threorú i dtíortha a choinneáil ar na státseirbhísigh seo. Déarfainn nach mbeidh an fear seo, Jeffrey Farrow, ag obair don Rialtas amárach ach deirim go bhfuil sé go fóill inniu ar ndóigh ní ligtear do dhaoine a bheith ag obair don Rialtas agus a bheith ag cur brú ar an Rialtas go comhuaineach. So sin iad na scéalta mór inniu. Caithfidh mé éirí as anois mar tá jabanna eile le déanamh agam inniu ach idir an dá linn, guím lá deas oraibh go léir agus go dtí go bhfeicfidh muid a chéile arís, go gcumhdaí Dia sibh.